eya tabweranso ndife apa ndi nkhani ina kuchokera ku times television kumenekutu ah, nkhani imene tabwera nayo ife makamakatu ikukhudza za imfa ya osewera mpira m'malawi muno ameneyutu ndi anali uh, esau kanyenda munthu otchuka kwambiri legend mdziko muno koma tutamva za imfa yake kutitu iyeyo watisiya kuchokera kuja ku uk ndipotu times television itaona itamva nkhani iyi, inakumana ndi akuluakulu amene amadziwa kapena amene akhala akuyendetsa masewero a mpira m'malawi muno ndipo anakambirana izi kodi inu mwamva zimenezi zingakhale zopindulira bwanji ku mtundu wa malawi makamaka kwa anthu amene amakhala kuti akuchita zinthu zotukula dziko lino kapena amene ali otchuka mdziko muno kodi nkwabwino kumakumbukira kumalimbikira kuwalemekeza akamwalira kodi pamene ali moyo tingachite chani ife ngati amalawi ife tatini timvere pamene ronald mpaso akucheza ndi akuluakulu akatswiri ankhani za mpira mmalawi muno tatini timvere kodi anthu awa alankhulana zotani kodi ndi ubwino wanji kapena kusafunikira kotani anthu awa kumasamalira akadali ndi moyo Mukuonerayi ndi wailesi ya kanema ya Times, Times Television, TTV. Tabwera pano mwapaderadera kuti tikupatsireni nkhani imene yangochitika kumene masana wano. Nkhani ya chisoni, thambo lagwa ku masewero a mpira wa miyendo kuno ku Malawi. Talandira nkhani yakuti mmodzi mwa a timu ya dziko lino mzaka zimenezo Esau Black Mamba Kanyenda watisiya. Iyeyo amakhala ku England ndipo uthenga umenewu watifika motero kuti watisiya atadwala kwa kanthawi ndithu. Nde masana ano muli ndi ine Ronald Mpaso, tikufuna kuti tifotokozee bwino lomwe za moyo wake wa malemu Esau Black Mamba Kanyenda. Ndili ndi akuluakulu awiri amene mpira wa Malawi autsata kwa nthawi yaitali. Ndili ndi Editor in Chief wa pano pa. Times Group, Pilirani Kachinziri komanso Peterkins Kaira, Board Member wa Football Legends Association, nayenso katswiri wa timu ya Malawi masiku amenewo. Tifotokozere bwino lomwe za moyo wake wa malemu Esau Black Mamba Kanyenda. Mwina tiyambe ndi Pilirani Kachinziri. Pilirani, nkhani ndi imeneyo imene tayilandira yomvetsa chisoni, aliyense yamukhudza. Iwe mwina nkhani ya kumwalira kwa esau kanyenda wayilandira motani Ah, ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ronald Ah, kutengera kuti anyamata amenewa ah, esau kanyenda peter mponda ah, gulachina moses chavula Robert Ng'ambi ndi anyamata ambiri oti anayamba mpira mwina nthawi imene ife tinali kale ma sports journalist nthawi imeneyo tili ma sports reporters nde tikhala ngati takulirana takhala tikuwaona ndithu akukula takhala tikuwapanga cover ma tournament osiyanasiyana takhala tikuwaona ndithu success yawo kumbali ya mpira komanso mwina mwache personal success takhala tikuwatsatira bwino bwino nde nkhani zinamveka ngati dzulo koma dzulo i think maybe it was misreported by certain media outlets kunena zoti uyu wamwalira koma the fact of the matter imene timadziwa ndi chokuti munthu uyu wakhala sakupeza bwino kunali nkhani zonse kuti amadwala matenda amenewa ndithu a cancer inampanga affect liver zimenezo timamva kuti uh, akudwala Up until now lero chakumasanaku mpamenepo no the family members apanga confirm ndi times kunena zoti ayi uh, Esau Kanyenda watisiya komano ndi player kunena zokuti anali ndithu player wabwino player wamachawi pa mpira anali ndi physique yabwino ndi player wokuti wakuti after a long time ita tita mwina mwache ngati after gulu la ena Lawrence Waya nthawi imene takhala kuti mpira wawo watha pamene pajapo sinapezepo top striker ku the flames ngati esau kanyenda mpaka na nthawi imene no anazabwerano pa scene ndi pamene anapangidwa identify ndi makamaka ndi kim splidsboel kim splidsboel ndi amene anamutenga ndikumusiya mu senior national team and tinaona kuti mpira wa malawi ndithu unasintha nthawi imeneja iyeyu akuponya mpira umenewu esau kanyenda mwina mwake ndisanapite kwambiri ndi mbiri yake ya iyeyu mwina mwache Eh, eh, yeah, uh, Peterkins. muli bwanji ndili bwino muli bwanji tili bwino kuchokera ku football Lege- legends association fla yeah ngati board member yeah ku fla nkhani imeneyi mwayilandira bwanji uh, timamvanso kuti he was also one of the legends mdziko muno um
it is sad kuti Isaka Nyendezi gone. Ah, mene, monga mmene wanenera Pilirani for the crop of players after us timu imene ijayi if we were to choose strikers that I could rate

and panopo mmene zabwera kwa ife dziko la malawi mwina ladzidzimuka ndi kudwala ena mwina akumva panopo kuti amadwala koma ifeyo ngati ma ngati members a football legends iye anali member wathu we got the information kuti esau sali bwino kwenikweni amuchita diagnose kuti ali ndi cancer soon after our AGM but you know nkhani ya matenda you don't just publicize things kuti mwakuti so we kept it in house as the senior board We kept on praying for him to say kuti mzathu and timachita check we were, we were getting feedback until yesterday eh, morning ndi pamene kumabwera message kuti ah, this time now is eh, extremely bad kuti panopo he can't speak alright eh, zavuta ndithu kwambiri kuti we are hoping kuti eh, mwina akhala bwino because was on, was on the machine okay so zinthu ngati zimenezozo ndi zinthu zoti ngakhale ifeyo patokha tikudandaula kuti taluza mzathu mmodzi chabwino mwina pilirani uh, tibwere ku chiyambi cha esau kanyenda ndi munthu woti takhala tikumuona akuchokera mmusi umu ma under kaya mwina under 17 under 20 nthawi ya manfred hona ija nkumamuona kuti o apa tikuumba player tikuumba osewera oti tikhoza kudzamudalira mtsogolo muno woti he went all the way mpaka kuyithandiza malawi uh, mu chikho cha cosafa komanso ma qualifiers a africa cup of nations mwina titati timutengere kuchiyambi esau kanyenda chiyambi chinali chotani okay uh, tikhoza kunena zokuti Tikamati discipline ndiyofunika mu football kapena mmasewera ena aliwonse olimbisa thupi uh, kanyenda tikhoza kumuika kuti nde typical example chifukwa ndikukumbukira ma late 90s should be 97 98 97 especially inali game ya africa cup of nations ma qualifiers a under 17 game imeneyi malawi inakaluza 4-0 ku lusaka ndinkuti manfred hona atangobwera chakumene inakaluza 4-0 ku lusaka from lusaka kunali return leg pa kamuzu stadium game imeneyoyo ndi pomwe ndinayamba kuona kuti apa pali mwana wodziwa mpira chifukwa esau kanyenda he single handedly destroyed defense ya zambia and malawi game imeneyo tinawina 3 nil but the game nearly went kuma penalties komano tinali ndi player wina amene anazamulowesa as a substitute panje munthali panje munthali missed a sitter atampanga lay through esau in front of the goal anapanga miss sitter and hona anakamba mu, anakanda mutu Yes. inali game yopweteka chifukwa inali game timanena zoti at least tikangopanga 4-4 ndiye tipita kuma- Mapenalty. kuma penalties. Yes. Mm. komano zinapitira zokuti zinativuta after there nawo unaona kuti no player uja amapangabe ndithu develop nthawi imene ali ku dwasco nde another memorable moment inali no kuti no tapanga qualify because hona anapanga build kwambiri timu ya ya chisodzera The under 20 imene inadzapita ku Ghana for Africa Cup of Nations in 1998 imene mmayipanga recall Mr. Mpasu. 1998 Esau Kanyenda time to know we are ready chifukwa timu yake inali achina Peter Mponda achina Moses Chavula ndani those guys kuti tsopano akupita kumene George Sangala. yes Atapita kumene kuja tinamva zokuti you know Esau anavulala last minute pa Kamuzu stadium ku training and inali set back kwambiri ku, ku team ya Malawi ndiye kuchoka kuma junior teams ko komabe ndimapeza zokuti iyeyu amamenya ku timu yake imene amamenya ku Dwasco ku Dwasco ko ukapita ku statistics upezanazo kuti anali ndi 60 appearance 47 goals anai anamenya ma games 60 ndi kuchinya 47 goals and ndimene kuti ku chaka cha 1999 kufika 2001 onsewo achina bullets amachina Wanderers amati akapita ku chitowe amadziwa zoti abwera kuwakulira nthawi ya Esau Kanyenda ukhoza kungoona ka statistics wachoka pamenepo ndi pamenepo sopano ananyamuka straight kumapita ku south africa ku jomo cosmos Yes. ndi player yekhayo amene anachoka straight from ku district ndikukamenya professional football sanakhale ku blantyre sanakhale ku lilongwe sanakhale ku mzuzu sanamenye timu yayi sanamenye timu iliyonse anangomenya dwangwa kupita kumene kuja that's when he went ku, ku south africa kuja kuyamba kusewera for, for jomo cosmos mwina asanapitire mwina peter kodi uli ndi choti ukhoza kuyikapo mmene unamuona akumenya mpira ku Dwangwa no u- Esau Kanyenda monga mmene ukunena you know I think I've said several times kuti Mm. Pirirani you have got uh, photographic memory about some of these players m'dziko muno. Palibe chimene mwina kuti ukulakwitsako. Esau was a lethal player. Timu ikapita ku Dwangwa. Amadziwa kuti ngati yachinyidwa ni 1-0 ndiye kuti ndi Esau wachinya. And he was very effective. Chachikulu kwambiri crop ya ma players ngati imene ijayi. Esau was the most disciplined player ni its very rare to find a striker of Esau mmene amasewerera ku team ngati ya ku Dwangwa ija was- was rated as a small team koma mmene amasewerera to surpass ma teams amene ali established player amayamba kukula linunda kuyamba kunyada kutani E- e- Esau was very meek and anali player uja kuti womvera kwa makochi onse I was the

rostov anayamba ndi rostov Eh, chifukwa ku rostov anakamenya 60 anamenya 63 games ndi kuchinya 16 goals nde from there ndi mmene anachoka no ndikupita ku Lokomotiv Moscow yeah so ku Lokomotiv ku- ku moscow i think zinthu sizinayende bwinobwino ya chifukwa anangomenyako 3 appearance anampanga loan koma i think anakadzabwereranso ku- kupita ku club yake yakale komano

Its not only Malawi ngati kumene he didn't find joy its not only Malawi even in other countries as well chifukwa amasankhana kwambiri for Yeah. you to be there you need to be a champion you must be kuti exceptional mukusewera limodzi akupanga rate chimodzimodzi ndi mzungu ndi iweyo You are not Mzungu pa. a- akhala pa You are not pa. Yes. Mzungu azimenya iwe sumenya. Which means iye ngati amamenya ma games yo amachita sapasa azungu onse. yes So it's not easy. Chifukwa anthu aja ngasankho. It's not easy. It's not easy. They will prioritize anthu awo. So kuti kumene kujako akapezeke kuti kuchinya zigoli 16 and in Europe player kukachinya zigoli 16 at that level sichibwana. Check even today mutenge mu Premier League panopo. ndi angati ali ndi zigoli zokwana 16 ayi, ndi ntchito. Andi- andi- andi- andi- andi ukaonesesa ronald kuti uone kuti azoti I think atapita adi ukuku china chake chinavuta ku lokomotiv moscow ndiko kuti anamenya 3 games sanachinye chigoli koma anabwereranso kuchani ku rostov and atapita ku rostov in 2006 2007 akupeza zokuti anakamenya 44 games scoring 10 goals imagine which means kuna zokuti ukuku there was something Yes. there was a problem.
Chilipo chimachitika. komanso atachoka Yeah. kumene koko anazapita ku kamazi 2008 to 2010 Yeah. ku kamazi kuja anamenya 44 games scoring 24 20, and 21 goals ndiye ukaiona record yake yakachinyidwe ka zigoli zikuona zokuti anali player wabwino kwambiri because russia is one of the difficult places to play nkovuta because of language language mwinanso we- tsankho weather Mm. tsankho Zambirimbiri. zambirimbiri ndi zovuta kumene kuja komabe zinapezanso kuti munthu uyu amayamba ma games ndi kumachinya so it shows kuti anzoti munthu uyu anali black mamba because kumene kuja kenaka sanakhalise anazabwereranso ku south africa kumene kuti naona kuti anakamenya polokwane polokwane city and polokwane city anamenya 99 games kuchinya 22 goals so it shows kuna zokuti ndithu zinthu zimamuyendera atachoka kumene kono kenaka ano i think he finally came back home Nzasewera nzasewera wanderers between 2017 and 2019 and 2017 atasewera wanderers ndi nthawi imene wanderers inatenga ligi ligi wanderers sinatengeso mpaka na lero ngati ingatenge mwina ndi season iyi. koma inatenga 2017 nthawi imene black mamba Yes, anamenya absolutely. anamenya wanderers mwina chinthu chimodzi Sindikudziwa ngati ndimaona bwino. Kanyenda sikawirikawi kumva kuti "Ah, mwina he is injured, mwina he is out of uh, football the whole season, wavulala samenyanso mwina kwa nthawi yayitali, mwina anayinso ndi mwayi kwambiri ndi ma injuries, so, samavulala kwambiri kwenikwenetu. Okay.
Ma uh, Ronald in football a player upeza kuti ndi chisomo kuti zinthu zina zichitike uchoke mosavulala ndi chisomo Yes. but you can plan kuti not to get injured usewere mpaka umaliza You can plan not to ndatulukamo get injured.
mainjari si kwenikweni what is the main thing kuti munthu utulukemo usavulala first and foremost fitness level
you have got to be fit and the, and the esa was very fit striker you can't compare mas- palibe striker azabwere pano kumanena kuti ine i was fitter than esa osatheka esa was very fit and he was he was a player who was training hard he was training hard he, he made sure that he was in top form most of the time and he was playing football with a smile Yes.
sungampeze kuti mplayer kuti amponda kukwiya kutani ndi anzake ayi osakangana ndi Ayi.
anzake mm-mm. iye kumangosewera mpira so you can plan not to be and that's why uona kuti zimwina si munamvepo kuti wavulala wapinsa game sanavulale ineyo i was one of the fittest players sina sinaphonyepo game chifukwa choti ati Injury. i- injury ayi koma ndinazapunthwa ndikukhala ndikabala kamene kamandikanikisa kuvala boot osati kuvula mu ground koma kunja so you, what, I- what i'm saying is player prepares himself not to be fit once you are fit uzaona kuti ukuyemenya mpira opanda ma injuries Pirirani, tiphunzireko chani kwa Esau Kanyenda? uh, discipline Yes. Komanso mwina mwache apa uthenga umene wangondipeza kumene apapa Football Association of Malawi nayonso yalemba kunena zoti nawonso they are deeply saddened kwambiri yes. ndi imfa ya, Apereka ya, uthenga. ya player amenewo Yes. apereka uthenga ndithu statement imene tangolandira pano nazo kuti ndithu they are deeply saddened ndi player ameneyi chifukwa uka- ukaonesesa ku, ku flames ku flames ndiko kuti esau anamenya 63 games wamenya 63 games and wachinya 22 goals

for a country to produce striker ngati Esau Kanyenda chifukwa azikhala striker woti muzidalira kuti mpira ukangofika kumene kuja muzitha kumadalira kuti kumene kuja kuchitika chinthu koma nthawi zambiri timavutika izozo nde zaka zonse takhala tikuvutika akuluakulu where are our goal scorers ochinya zigoli zathu ali kuti olo mu super league mmene kuona zigoli angothera mwina ma 15 ma 16 top goal scorer M'mbuyomu amafika ma 20 chakuti goals. Ukafunsa anthu ngati Peterkins. Peterkins ali apayu, uwona kuti nthawi ya achina Peterkins ma strikers amene timati kuli ma strikers abwino, ma midfielders timati kuli ma midfielders abwino anapangidwa build ndi azungu. Anthu awa kunali Wonder Morero, Wonder Morero anabwera Ted Powell, Yeah. anali ndi mwayi oti amakochedwa kwambiri ndi azungu. And it's not surprising kuti even Esau anafika apa chifukwa choti kunabwera Manfred Horner. Yes. Atachoka Manfred Horner kunazabweranso Kim. Kim Splidsboel. Tsono anzathu aja amakhala strategic akafuna kupanga build ma players. Sikuti nzizo zimangochitika kapena tizinena zoti ku Malawi kunoko ma player ngati amenewo kulibe. Ah ah. Because uona kunena zoti nthawi imene ijayo Esau anapangidwa build komanso ukunso Russell Mwafulirwa.

Yeah, you know chimene chimachitika mu mpira eh, mmene ngam'mene anenera uh, pirirani ndimanena nthawi zambiri football starts from the table si pa ground Pa table. Imayamba pa table ndi pamene pamayambira mpira kuja nkomalizira chabe you know a coach should be able to plan i'm going to build my team around this player that's what azungu aja amapanga and azungu aja amachita identify kuti what is the talent ya Peterkins to make him use yes. into the team mm -hmm. ineyo in my football before I met Ted Powell I was predominantly a striker and a defender a striker and a defender Ted Powell came training imene tinapanga siku limodzi ndi lachiwiri he called me ndi malo ati amene iwe umamenya bwino mpira ine msanga msanga nasi amasankha ma players ndati eh nditchule msangasanga kuti andione mmene ndikumenyera bwino Ndi- striker ndi defender yes he laughed mzungu kuseka nanga si anali atationa kale mmene ndikuseka knew kuti this player doesn't know that he's a better midfielder so he says okay basi tikupanga training yena akupanga kupanga ndiye anandiyitana tabwera timapanga training ya selection ndiye amaku- kutulutsa akulemba akutulutsa so in the end i was one of the first players and that time in the north i was a genius player am- am- amongst the youth Yes. koma nde amene anachita substitute so akakutulutsa umaganiza kuti "Ah, kuti ndinthu ndalakwitsa kwambiri ndimene umakhala maganizo amenewo so kenaka akundiyitana kuti "Kenakwenze, you are going in ukasewera ngati midfielder ndiye ukapange izi ukapange izi ukapange izi nanga si inali ya selection Na- eh, mzunguja zimene wanenazi nkachitedi kuti anditenge ine osadziwa kuti andisankha kale ndi amene ndi woyamba kusankha ndine so akaone kuti ndikamenya bwanji midfield i went there hardly three minutes from midfield i scored a goal beautiful goal Chim- chinandipatsanso chidwi choti mzungu uja akunena zoona eti ndizimenya ndiye ndayamba kumenya midfield from that time koma mupite kumudzi kwathu akuuzani mwana uja anali striker mwana uja anali defender, Defender, yes. and i was also a goalkeeper Because I've played all, all this. Yeah. So Kenaka, Mzungu uja, why I'm saying this is he will identify the talent in you and make use of that. Koma masiku ano ayi. Because matimu ambiri tikuvutika because you don't have a predominant striker who can lead, midfielder who can lead. yes tikumaliza um, kukambirana kwathu za malemu esau kanyenda Yes.
ndifuna tiunikire kuti kodi tidzamukumbukire bwanji esau kanyenda chifukwa nthawi zambiri mwina nkhani imakhala yomweyo yonena kuti mastars ena timawayiwala kuyiwalika munthu Anachita zazikulu ku dziko koma kumuyiwala chabwino he moved from Malawi amakakhala ku United Kingdom koma ndi wathube ndi wathu tidzamukumbukira mpaka kalekale mwina tidzamukumbukire motani tiyambe ndi pilirani uh, timalize ndi Peterkins komabe ma ma ma mapuleya ngati amenewa tidzawayike ndithu mu hall of fame ndithu ku- ku FAM kuja kukhale ndithu chipinda ikhale ngati kuti imeneyo ndi library anthu azidziwa kunazi kuti kodi uyu anapanga chani uyu anapanga chani anthu amene tilipo oti tikhoza kulemba mbiri za anthu amenewa tilipo chifukwa ndi anthu oti taona akuyamba mpira mpakana mapita kumapeto a moyo Kumaliza, wawo yes. ya koma ndi mapuleya onse kuti ndithu tikuyenera ndithu tizikhale ngati tikhale ngati ndithu ndi uh, museum yabwinobwino yomakumbukira mapuleya amenewa komanso ngati pali mpata wakunena zoti mwina mwache pali ti- m- infrastructure ina yache yo tikhoza kuwatchula maina anthu amene wawa tikhoza kuwatchula maina abe anthu amene wawa because anthu ngati achina Peterkins Kayirawa timaona lero mawa akati kulibeko anthu Peterkins Peterkins Peterkins Peterkins lero sitifuna kuwagwiritsa ntchito tifuna tizapange honour akati kulibeko which is not good nde zimafuna zoti anthu awawa akadali moyo choncho tiye tizapangani honour pali maplayer ena ake they are very unique tikamati awa ni ma legends ni ma legends iti tikamati kuti ma legends ndi anthu onse kuti apanga contribute kwambiri ku dziko la malawi anthu ngati Young Chimodzi anthu ngati Kinnah Phiri eh? anthu ngati achina malemu jack chamangwana jack chamangwana ndi pang'ono nkhani yake kenaka udzapeza kuti anthu tikuyiwala tizikamba chifukwa choti pali anthu ngati achina Peterkins-wa sono zikufuna kuti ku farm kujako ndithu ikhale project ina yake yabwinobwino kuti munthu akafuna akaone ma legends a mpira ku malawi kuti kodi ma legends awa ndi after all bugwira ali nalo kale Yes.
Zi- akuona kuti ndi anthu kuti mitu mwawo mukhala ngati mukuyenda bwino in terms of finances ali ndi njira zopangira ndalama why not partner ma legends awa tiye tipangeni legends corner ku farm kunoko kuyika maujeni onse ona ma legends ana ake a Peterkins ana ake a Young Chimodzi Zidzukulu ana ake zawo. zidzukulu zawo azikanena nthawi kutengana kupita ku, ku, ku, ku, ku farm, Farm, mm. let's eat lunch kuno let's eat chani tiye tikaoneni bambo anu anthu analemba chani Za gogo athu. za gogo Anthu analemba athu ndi kuti amene chani? wawa eh analemba kuti chani like that is- is- zimakhala bwino ndithu koma kanyendayo chakumapetoku atasiya kusewera mpira ndimamva ngati kuti he became uh, amasakaso maplayer

sanali ma legends oti tikamati ma legends ma legends mene kuti tizingoona kumwa mowa kumangosuta chamba Kudzitaya, ali, kudziiwala. ali, ali mu street ni ma legends okuti ali ma legends oti anali ndi chochita so i think penapacheso ma player masiku anowa akuyenera kuti azionanso kuti kodi anzathuwa moyo wawo umayenda bwanji kodi tikati a Kayira a Peterkins Kayira chifukwa ana masiku ano mwina mwache anthuwa sanawaone Yes.
sana they have never seen them play ifeyo tili we are lucky kuti we have seen them play. tinaonera Yes.
1988 akutenga eastern central africa senior Yes. challenge cup Yes. november 1988 pa stadium pa Kamuzu stadium koma mwina ena abadwa ma 2000 mu Yeah. sakudziwa sakudziwa amangowaonawo ngati kuti, ah, basi kodi awa amati a Kayira ndi ndaniso komanso even in terms of skill you find kuti maplayers apanopowa ndi gulayi na Kinnah Phiri nimauza anyamata omumu Ali kutali kwambiri. za, za Kinnah Phiri kuti Kinnah Phiri sanali munthu yes

Chifukwa nthawi imeneja nkuti ku Lebanon kutavuta kwambiri. Kuli mabomba. Beirut kunali mabomba oopsa. Ndiye kuti iyeyu Peterkins ma shot ake amamenya ngati mabomba a ku Beirut. Beirut, yes. Beirut dzina lako. Eh, inali Beirut. Chabu, Peterkins apapa malinga ndi nthawi timalize. Yeah, no. Ah, mwina in a minute. ya mwina chimene ndigwirizane ndi Pilirani mfundo yoyamba ndikukupemphani ngakhale inu Times dziko lonse la malawi don't come to my funeral

So tipereke ulemu kwa mzathu amene ifeyo ngati ma legends he was one of our member and we are going to produce a statement uh, condoling Esau. Ah, Just Chabu, in- yes, in- yes, in- yes, in- Anamaliza. 30 seconds. Yes, Peter. uh, malemu Jack Chamangwana kunabwera Simba kuno

I mean, young, Young Africans, Africans, not, not Simba, it's young Yes, Africans, sorry. yes. Yeah, it's young Africans. So, zofuna zoti ndithu anthu wathu oti nafenso tiziwapanga honour ndithu akadali moyo tima project zoti ndithu mpaka chikazochitika let's involve them let's show respect to them yeah kuchokera kuno ku times Television, TTV, komanso Times Group yonse tikutero kuti mzimu wa malemu Esau Black Mamba Kanyenda uwuse mumtendere. Masana wano munali ndi ine Ronald Mpaso komanso ndinali ndi Editor in Chief wa Times Group Pilirani Kachinjika pakatipa komanso kumapeto uko Peterkins Kayira, Beirut, amene ali Board Member wa Football Legends Association. Tingotero kuti tiyeni. Tikhale tikumupempherera Esau Kanyenda mzimu wake kuti uuse mu mtendere. Ndi munthu mmodzi amene m'mbiri ya masewero a mpira wa miyendo tikuyenera kumamutchula. Tikuyenera kumampatsa ulemu. Inu pitirizani kuonerera wailesi ya kanema ya Times, Times Television, TTV.